an filɛbaga cɛman ani musoba denmisɛn ani makɔrɔba fraternité production kanubaga ci bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma aw bisimila fraternité jabala la bi fraternité wulila ka se an ka mɔgɔ dɔ ma o ye mɔgɔ kodɔnnenba ye jamana in kɔnɔna la yan nɔ n'a bɛ wele ko sanu sar sanu sar ye le président des petites et moyennes entreprises a yɛrɛ bɛna don o la k'a walawala an ye bamanankan na sanu sar bisimila an ka kɛnɛ kan Merci beaucoup bisimilah. Sanu Sarr. bi an sera aw fɛ yen bi a diyara an ye kosɛbɛ. an bɛ fɛ ka baro kɛ jamana lahaliyaw kan. ani aw ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ. tagabolo ye mun ye jamana in kɔnɔna la. donc an bɛ fɛ ka an dɔn an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw kunnafoni o la kosɛbɛ. aw ka baarakɛyɔrɔ ko petite et moyenne entreprise n bɛ fɛ i ka hakili lajigin dɔɔni a ka baara cogoya la.
ɔ n bɛ foli kɛ ka s'aw ma fɔlɔ ka waleɲuman dɔn k'aw ye ka d'aw ye wele bila n ma ne ka n'an ka masala ka hakili falen falen kɛ ɲɔgɔn na ka kunnafoni di mɔgɔw ma n bɛ foli bila aw la o la ka tila ka dugawu k'aw ye fana aw bɛ baara mun na ala ka barika don a la ala ka barika don aw yɛrɛ la aw ka kɛtaw n'aw ka fɔta bɛɛ puisque fɛn dɔw bɛ yen i b'a fɔ bi yan duniya bɛɛ b'a mɛn ala ni aw ka cɛsiri don o ye fɛn de nafa b'a la kosɛbɛ kuma n'a ma fɔ a fɔ don na nafa bɔr'a la donc aw ni ce aw ka baara la filanan ye mun ye an bɛ fɔlɔ ni ala tɔgɔ ye n'o bisimila rahman rahim ye ka barikada kɛ ala ye ka sali an ka kira sanimanba in kan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an b'an ka kɔrɔfɔ daminɛ n'o ye ka sitani gɛn ka bɔ an na parce que an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ala ka dɛmɛ ka ye a kɔnɔna na masa mun ye bi don yir'an na an bɛ barika da k'a ye ka deli ala deli fana an ka jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ka hɛrɛ kɛ jamana den bɛɛ ye jamana in bɛ lajarabi min kɔnɔ bi ala k'an bɔ a kɔnɔ k'a nɔrɔbila kɛ hɛrɛ ye donc n'an y'o foli n'o dugawu don kɛ donc n bɛ na i ka ɲininkali jaabi la anw ka jɛkulu nin y'a fɔ ɲa min ma français kan na fɔ ko la fédération des petites et moyennes entreprises donc remap réseau des petites et moyennes entreprises du mali o kɔrɔ mun ye jɛkulu nin maa mun kɛnyɛrɛw camancɛ ta ani dɔgɔmaninw parce que ni jɛkulu ma filɛ dɔgɔmaninw camancɛ ta ani kunbabaw kunbabaw tɛ anw ye mais anw ye camancɛ ta ani dɔgɔmanw donc anw ye o jɛkulu de ye o camancɛ ta mun de ye jɛkulu ye mun de fanga ka bon normalement ka tɛmɛ a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma ko eh, eh, kɛnyɛrɛbaw parce que anw de ka ca kelen anw de ni population bɛ contact la fila sabanan fila anw de bɛ richesse créer naaninan anw de bɛ emploi mun kɛ tɔw ta kɛ donc o jɛkulu de don nafa min bɛ o kɛnyɛrɛw la jamana kɔnɔ o de y'an to ka nin jɛkulu nin sigi jɛkulu in kɔrɔ ye de a ko kun nin don ayiwa i ni ce i ni baraji mais ne b'a fɛ k'a dɔn a bɛ fɔ jumɛn ye fitinin jumɛn ye camancɛ ta ye a b'a daminɛ jumɛn na ka taa jumɛn na bon an ka jamana in kɔnɔ actuellement sariya dɔ bɛ ka ta pour ka se ka dan sigi yɔrɔ jumɛn ye cɛmancɛ ta ye ani ka dan sigi jumɛn ye fitinin ye parce que impôt mɔgɔw y'u ta fɔ i b'a sɔrɔ eh, n'i taara banki la i b'a sɔrɔ banki mɔgɔw b'u ta fɔ n'i taara eh, institution wɛrɛ la i b'a sɔrɔ olu fana b'u ta fɔ bɛɛ b'i ka définition k'a la mais a nɔgɔman ye pour i k'a faamu ɲa min dɔrɔn fitinin ye jumɛn ye mun ka b'a ta n'a ka dɔ b'a ta baarakɛ ɲɔgɔn baarakɛ hakɛ la maa b'a ta baarakɛla mɔgɔ kelen na ka se baarakɛla mɔgɔ tan ɲɔgɔn ma n'o b'a tigi bolo o fitinin o fitinin ye bon cɛmancɛ la o b'o ta o la ka taa se fo maa bi duuru ɲɔgɔn hakɛ ma n'a b'o ɲɔgɔn labaara ka taa tan na ka s'o ma bon jateminɛ wɛrɛ y'a jira fana minnu ka chiffre d'affaires c'est à dire n'u ye wari kelen dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ n'a tɛ tɛmɛ miliyari kelen kan donc fitinin ni cɛmancɛ la bɛɛ bɛ kun o furancɛ kɔnɔna la donc n ye bi tan feere sini n ye kɛmɛ feere sini n ye ba kelen feere o farala ɲɔgɔn kan san kɔnɔ n'o o fara ɲɔgɔn kan ma tɛmɛ miliyari kelen kan donc a bɛ f'olu de ma cɛmancɛ ani fitinin cɛmancɛ ani fitinin ayiwa bisimila an y'a ye monsieur Sarr 2012 fanga dafiri kɛra fanga dafiri kɛlen aw ka jɛkulu in jɔyɔrɔba yera jamana ka développement na n'a bɛ fɔ o ma ko jamana ka taaɲɛ ka sababu kɛ an dɛmɛbagajɛkulu fɛn tun bɛ jamana in kɔnɔ a caman taara ɔ ayiwa bi o ɲɔgɔn kelen kɛra est-ce que jamana ye sariya ta walama ka fɛnw boloda walasa k' aw dɛmɛ aw ka baaraw kɔnɔna la walasa hali n'a ɲɔgɔn nana bin jamana kan a kana se ka kɛ kɔlɔlɔba ye jamana ma i ka ɲininkakali nafa b'a la kosɛbɛ effectivement 2012 la eh, fanga yɛlɛma kɛra fanga dafiri kɛlen fɛn fɛn n'a bɛ fɔ grande entreprise comme n ko jɛkulu saba don minnu ye entreprise belebelew ye a bɛɛ ye datugu mali kɔnɔ a kelen tun tɛ mali kɔnɔ mais n'a ye jateminɛ kɛ mali fonctionnaire ka sara ma tigɛ bankiw marchera jamana fana ka dumuni ma tigɛ foyi ma santi jamana kɔnɔ ma état fana ka marché bɛɛ taara ɲɛma donc o ye hakilila dɔ nati bɛɛ la k'a jira k'a fɔ ja jamana bɛ e, kɛnyɛrɛ cɛmancɛ ani dɔgɔninw de bolo parce que bɛɛ hakilila ko ni entrepriseba ye datugu dɔrɔn ko jamana ko banna mais ninnu de jɔra ni jamana ye fo tuma min na président sigira democratiquement entreprisebaw ka sɔrɔ ka na ka fara an kan donc o bɛ mun yira o bɛ fɛn fila bange fɔlɔ a bɛ dɔn k'a fɔ olu de kɛlen ka jɔ ni jamana ye jamana économie n'a finance ani jamana ka balo approvisionnement filanan ye mun ye jamanadenw de don parce que entreprise ba ninnu y'a jateminɛ a caman ye étrangers de ye dunanw don n'u nana n'u y'u sigi ka ban n'o kalaya kɛra dɔrɔn u bɛ taa parce que u faso tɛ bon anw dun tɛ se k'an faso bila an tɛ k'an faso an bara de an b'a bila an bɛ jɔn ma dama yɛrɛ tɛ donc an si ma bouger ka bɔ yan n'a bɛ kalaya a bɛ kalaya k'an to yan n'a bɛ sumaya a bɛ sumaya k'an to wa a kalama an tora a kɔnɔ f'an y'a sumaya donc a bɛ nin fɛn fila bange o kɔnɔna na i ka question filanan bɛ jaabi ni o ye mun na ɲɛmɔgɔw ka kɔn o ɲɛ anw tun ye welewele da k'u ma ka yira k'a fɔ baara fɛn fɛn dɛmɛ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ sin entreprisebaw de ma a tɛ sin kɛnyɛrɛye camancɛla dɔgɔmaniw ma an ko donc n'aw ma dɛmɛ k'anw ma a tɛ bɛn mais 2012 waleya y'a yira bɛɛ la k'a fɔ tiɲɛ la ni ninnu ma dɛmɛ jamana tɛ taa ɲɛ donc mun kɛra finalement gouvernement ye taabolo dama minnu sigi u b'a fɔ ma ko fonds de garantie par exemple et le secteur privé bien que o yɔrɔ kɔnɔ bɛ lancement kɛ autorité ma instrument ɲumanba don mais instrument mun don n'u n'an ma jɛ an ka hakilina d'u ma a dilacogo la alors a bɛ kɛ i komi fɛn ɲuman sigira mais a ma nafa ɲuman nati non seulement a tɛ fɛrɛfɛrɛlen région kɔnɔ a bɛ dannen bamakɔ dɔrɔn mali dun tɛ bamakɔ dɔrɔn filanan ye mun ye a ka taabolow bɛ taa ɲa min ma ani kɛnyɛrɛ dɔgɔmani ni kunbabaw dɛmɛni a b'a kɛ dɛ mais an b'a fɛ a ka se hakɛ min na a tɛ kɛlen o yɔrɔ la donc a ka ɲi an n'u ka kɔnɔjɛya kɛ ɲɔgɔn ye mun b'an n'an k'o f'u ye an b'a fɛ ɲɛ mun an k'a fɔ ɲɔgɔn ye o ye kelen ye partenaire dɔ fana nana dɛmɛ la i n'a fɔ projet damani projet dɔw bɛ par exemple u b'a fɔ ko FACEJ royaume de Danemark de y'o sigi o ye dɛmɛ don kosɛbɛ cɛmancɛ ni dɔgɔmaniw ma u ye kow nɔgɔya u ye denmisɛnnin caman ka projet financer banque mondiale ka projet dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ma ko PROCEJ o fana ye dɛmɛ kɛ kosɛbɛ donc ni ɲɔgɔnna fɛn damaniw bɛ yen nɔ n da tɛ se ka gosi a bɛɛ la damada misɛnninba nin bɛ mais ni kunbaba ninnu bɛ yen minnu ye dɛmɛ nati mais an bɛ laɲini mun nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fanga fanfɛla fɛ tiɲɛ la an nimisi ma wasa ka s'a yɔrɔ ma pour ka i ka kuma jaabi côté fila la mun kɛra an bɛ barikada kɛ mais an bɛ mun nɔfɛ halisa se ma k'o ma quoi mais est ce que aw y'o ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye wa eh, an ma jɔ a ka bada tuma bɛɛ an da b'a la an b'a fɔ an bɛ sɛbɛnfura c'u ma an b'a fɔ an bɛ sɛbɛnfura c'u ma an bɛ t'u fɛ yen fana parce que an y'a yira ko kelen pe dɔrɔn mun ka gɛlɛn ni ko in bɛɛ ye n'i ko i bɛ kun di kuntigi kɔ a bɛ gɛlɛya dɛ donc an k'u ma n'aw bɛ sariya o sariya sigi a y'an wele aw kana hali dɔrɔmɛ d'an ma k'o fɔ ɲɔgɔn ma ko perdiem ou bien frais de mission anw t'a fɛ mais an bɛ mun fɛ dɔrɔn an ka na an kunko don an ka balo don an ka se ka sigi k'a ɲɛfɔ u ye nin de ka ɲi nin de man ɲi a y'a kɛ tan maa min ye kalan kɛ école la a ye droit de kalan fo k'a ban a taara droit kɛ n'i ko ma k'a fɔ ko sukura mana san ko nin de bɛ fara k'a bɛ feere de la a t'a ɲɛdɔn n'i k'a ma nin kan ka bayɛlɛma ka kɛ tan a t'a ɲɛdɔn Donc an minnu b'a ɲɛdɔn mun bɛ don a la mun bɛ fara a kan mun kan ka fɛgɛnya pour que a ka nɔgɔya hadamadenw ma anw de b'o ɲɛdɔn an na ɲɔgɔn sɔnna ka an n'u ka sariya kɔnɔna la sariya sigitɔ an n'u ka kuma bɛ bɛn mais tuma dɔ la u bɛ sariya sigi an kɔ sariya mana sigi an kɔ a ni an ka taabolo tɛ ɲɔgɔn ta fewu o sɔrɔ don l'assemblée y'a voter président y'a promulguer a tɛ se ka appliquer donc o ye gɛlɛya dɔ ye mais an b'a f'u ye an b'a fɔ ka segin a kan k'a fɔ mais o y'an ka jamana in gɛlɛya dɔ ye n'i ye fɛn fɔ maaw ye tuma dɔ la maaw bɛ n'o maa bɛ sigiyɔrɔ min na don min a bɛ fɛn tigɛ k'a bɛn a yɛrɛ de ma o ye tiɲɛ ye bon ne de bɛ yan bi tiɲɛ don mais kana fɛn tigɛ k'a bɛn i yɛrɛ ma i bɛ jamana de ka tɔ- tɔgɔ la i ni minnu kan ka baara kɛ u wele a yɛrɛ bɛ baara nɔgɔya e bolo a bɛ baara ta taacogo dila i bolo et puis jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais n'i y'a tigɛ k'a bɛn i yɛrɛ ka ta ma n'i tɛ yen don min na don donc o ye i ka kuma jaabi yɔrɔ yɔrɔ la ayiwa an ɲɛ b'a la bi kɔni fanga dafiri kɛra donc est ce que sisan aw ka laɲini tun ye minnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ c'est comme si aw ma satisfaction ba sɔrɔ bon anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ka sababu kɛ CEDEAO ye sanction caman ta bon o sanction ninnu bɛ jouer aw de kan kosɛbɛ est ce que aw ye mesure dɔw ta n ka faamu cogoya la est ce que aw ye mesure dɔw ta walasa ka jamana b'aw de bolo bi est-ce que aw ye mesure ta walasa k'o fɛn ninnu dɔw kunbɛn yan an ye mesure ta sincèrement Kulubali puisque mhm. nin tɛ k'i b'a kɛ maa ye i b'a k'i yɛrɛkun de ye mhm. n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ ko Mali anw ta don mhm. an tɛ se k'a falen jamana wɛrɛ la wa maa wɛrɛ t'a jɔ n'anw tɛ e ye journaliste b'i ka journaliste baara kɛ ne ye jula ye n ka julaya baara kɛ numu y'a ka numuya baara kɛ garankɛ y'a ta kɛ jamana bɛ ɲɛ o donc an bɛ mun kɛ an b'a kɛ an yɛrɛ de ye an wulila ka jɔ dès que an ye parce que fɔlɔ ta déjà an ye eh, expérience dɔ sɔrɔ a la an ye ɲɛtaa mun sɔrɔ a kɔnɔna ka faamu sɔrɔ a la deuxième ta nalen an kɔnna ka wuli parce que kabini eh, ninnu ye embargo kɛ an y'a filɛ fɔlɔ balo hakɛ jumɛn bɛ jamana kɔnɔ yala jamana bɛna dɛsɛ wa kɔngɔ bɛna kɛ jamana la wa an y'a sɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ pour le moment kɔngɔ tɛna kɛ jamanadenw na donc o ye alhamdulilayi filanan an taara mun kan an ko ah o dɔrɔn tɛ puisque a fɔra ko embargo bɛ kɛ de an fana cɛ rɔ ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen dɛ dɔw bɛ yen nɔ n'o nin façon bɛ kɛ dɔrɔn u bɛ prix yɛlɛn u bɛ u b'u ka minɛn mara kɛrɛfɛ an ye welewele da ka kuma an ko aw b'aw gɛlɛya nin tɛ wari ɲini tuma ye nin tɛ tuma n'o maa kan ka i yɛrɛ kɛ baana ye nin ye yɛrɛ di tuma de ye nin ye ka fɛn di i yɛrɛ ma tuma de ye donc fɛn di yɛrɛ ma tuma ye waati min i b'i ni de bila parce que nafolo ye ni de mais i bɛ jɛ a kɔ kana tɔnɔ filɛ mais hadamadenw ka degun filɛ parce que an bɔra degun caman de sigisigira ɲɔgɔn kan ka se bi ma o degun don dɔ de bɛ fara kan bon n'a fɔra ko bi bɛna embargo kɛra ko sukura tun bɛ kɛmɛ la sukura taara kɛmɛ ni bi duuru la caman tɛ te yɛrɛ min kuma tɛ ka k'i ka mɔni na te gansan tɛ na min kuma tɛ ka kɛ mɔni na kuma tɛ ka kɛ sari la bon o ye fɛn ye fɛn mun n'an y'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i gɛlɛya mm-hmm. maa kana i ka stock mara mm-hmm. maa kana fɛn fara fɛn kan mm-hmm. vraiment n bɛ n profiter ka micro la ka foli lase n baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma an ka tɔndenw bɛɛ Mali kɔnɔna la vraiment an ka welekan u y'a lamɛn n m'a mɛn yɔrɔ si fo filɛ yɔrɔ min na ko dɔrɔmɛ farala fɛn dɔ sɔngɔ kan k'a gɛlɛya depuis welekan bilar'u ma bɛɛ ye faso de bila ɲɛ donc a kɛlen ka sariya dɔw fana a kɛlen ka mɔgɔ dɔw bila minnu fana bɛ olu kɔlɔsi o bɛ kɔlɔsi an fɛ kosɛbɛ gundo la an bɛ taa sugu kɔnɔna na k'a filɛ an bɛ mɔgɔ ci tuma dɔ la en gros prix ɲininkali la tuma dɔ la an bɛ telefɔni ci bon extra dɔw yɛrɛ ka prix bɛ kɛ sur internet an b'a filɛ n'a sɔrɔla prix kɔrɔ min b'u bolo ni sisan n'o fɛn ma fara kan donc an bɛ nin bɛɛ kɔlɔsi k'a filɛ mais an y'a ye maa si ma fɛn ta ka fɛn fara fɛn kan o ye fɔlɔ mesure ye mesure filanan an y'a essayer ka ɲɔgɔnye kɛ o yɛrɛ bɔra jabaranin na pour k'a yira CEDEAO mɔgɔw la an ka nisɔngoya waleya in na parce que nisɔngoya waleya ye mun ye eh, anw ye cɛmancɛ jamana ye jamana minnu bɛ yen n'u bɛ an kɛlen ka lamunu kɔgɔji b'u fɛ kɔgɔji t'an bara sariya dɔ bɛ n'a fɔ ma ko loi international olu y'anw yamaruya k'a fɔ an kan ka tɛmɛ u ka jamana fɛ k'an ka jamana approvisionner o jamu sariya ninnu bɛ CEDEAO sanfɛ donc CEDEAO y'o sanction bin an ka jamana kan mun kɛ jamanadenw bɛ degun kɔnɔ a ka kɛ yɛrɛ olu ka jate la ko coup d'état de kɛra ou bien fanga dafiri kɛra ko mun kɛra k'a ma bɛn a tɛ bɛn CEDEAO sariya ma bien que anw y'a sariya signé n'i ye fɛn mun signé a loi la a bɛ appliquer kan o bɛ bɛɛ problème o bɛɛ ye euh, tiɲɛ ye parce que an bɛɛ jɛna an y'a signé Mali y'a signé k'a fɔ n'o nin kɛra an ka jamana kɔnɔ nin ka kɛ mais olu de kan ka sigi a ah, n'an ka min nin kɛ degun mun bɛ jamana in kan bi n'a ye nin fana fara kan a bɛ gɛlɛya an ka mesure wɛrɛ ta mun tɛ nin ye mesure ka ca o mun tɛ ka balo bali ka don jamana kɔnɔ mesure ka ca comme an de jɛra n'a ye k'an y'a signé ka ban n'i ye accord kelen signé a bɛ appliquer i b'a bato o tun ye wajibi ye. anw yɛrɛ ka jamana ɲamɔgɔ delila ka jamana don sanction na hakili b'a la Maïnassara fagalen tuma min na Niger Mali y'a kɛ Alpha Umaru de tun bɛ fanga la don mais ale ye mun kɛ a ko k'a ni Niger tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réunion si la o ye sanction dɔ ye n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ réunion na ale bɛ bɔ Niger mana invité ko o ko la ale t'i sen don a la mais o ɲɔgɔn tun bɛ se ka kɛ o o bɛ se ka kɛ o tɛ jamanadenw tɔɔrɔ o ye ɲɛmɔgɔw ka tɔɔrɔ ye u bɛ se ka ko wɛrɛw kɛ mun t'o ye fana ye. mais mun bɛ jamanadenw yɛrɛ ni degun u kan k'o bila parce que n'u y'o kɛ ka ban dɔrɔn a tɛ komi minnu ye fanga dafiri kɛ k'u bɛ ko a k'u lajɛ u bɛ ka kɛ jamanaden bɛɛ de la bon an minnu fana y'u baarakɛɲɔgɔn ye u bɛ degun mun se anw ma puisque dɔw bɛ baara kɛ banque de ye trois mois kalo saba dir'i ma k'i ka taa ka minɛn ta ka na n'a ye n'o minɛn taara bloqué port kɔnɔ port kɔnɔna a bɛ olu ka magasin kɔnɔna na olu ka mago si t'a la dɔw bɛ fara eh, magasin i b'a sara stockage i b'a sara surestarie i b'a sara bon banque ka intérêt fana bɛ yɛlɛ banque t'a fɔ ko ko embargo bɛ yen ko banque ka intérêt bila a t'a bila donc finalement a bɛ na ni mun ye an bɛ siran mun ye k'a fɔ minɛn kana yɛlɛ a bɛ na o la donc o yɔrɔ fana an ye welewele bila fanga ma an ko n'o kɛra u ko gɛlɛya mun ye dédouanement fanfɛla ye u k'o nɔgɔya pour que mun farala yan fɛ a ka tigɛ yan donc n'a dɔ farala kɔnɔ kan n'o dɔ bɔra lɔ la n'o fɛn bɛ dakɛɲɛ donc o fana ye waleya dɔ fɛn mesure dɔ an ye minnu fana ta ka kɔn pour que gɛlɛya in n'an bɛ se k'a basigi ɲa min an tila an ye wele bila an baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye port lamɔgɔ ye an ko aw de bɛ n'an fɛ yan k'an ka taa aw fɛ yen parce que an kɛra komi sungurunnin cɛɲi ni sungurunnin cɛɲi bɛ kɛlɛ kamalenkɔrɔ falen bɛɛ bɛ boliboli a nɔfɛ donc an kɛra o cogo de la Abidjan bɛ na Nouakchott bɛ na Togo bɛ na Lomé bɛ na Lagos bɛ na Ghana bɛ na Conakry bɛ na Dakar bɛ na a bɛ Gambie bɛ na bɛɛ bɛ na k'an ka taa u ka port la bon aw ko an ka taa aw ka port la n'o nin kɛra fɛn dɔ bɛ se ka kɛ mais dukɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'u m'a to an fana bɛ jateminɛ kɛ maa maa ye sanction nin ta sa ta cogo la mun b'an degun sinon an fana bɛ filɛli kɛ o kɔni fana ye mesure an ye minnu ta bagabaga tɛ Mais o ye anw yɛrɛ dama o fana ye tiɲɛ de ye ayiwa ayiwa bisimila ayiwa an y'a jateminɛ n'i ka kuma in kɔni b'a jira vraiment jamana in b'aw de bolo bi ɔ jamana dun ɲɛmɔgɔ kuraw de b'a la sisan n'o ye sɔrɔdasiw ye ayiwa fɔlɔ olu de bɛ yen fɔlɔ an t'a dɔn a bɛna laban cogo min na est-ce que u ye wele bila maliyɛnw ma u b'a kalama ko jamana in b'aw de bolo bi est-ce que u y'aw wele yan bon u m'an wele anw kɔni wulila an kan ka mun kɛ an y'a kɛ u m'an wele anw yɛrɛ fana ma tɔw b'a kɛ k'a kɛ boliboli ye ne ma sɔn o ma an yɛrɛ ma sɔn ma ko parce que ni jamanaden ye i kan ka mun kɛ o kɛ fanga nafolo si nin bɛɛ ala ka dimaw de ye minnu filɛ ye bi n'u bɛ n'a fɔra ko jamana b'u bolo bi kalo fila tɛmɛ i tun ma k'u bɛ jamana ɲamɔgɔya fɔ u tɛ da a la mais ala y'a lakana nati o fila na bi mais n'ala k'a bɛ ban don min a bɛ ban an k'a to an bɛ ala n'a bɛ ban ka ban ni hɛrɛ ye tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ parce que an bɛɛ maliyɛn don donc o hukumu kɔnɔna na hakili de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ a jɔn ni jɔn ni fɛn ka kan an ka bɛɛ lajɛlen o m'an wele bon an yɛrɛ fana ko bon toute les façons jamana jɔli ye fɛn de ye bɛɛ k'i ja bɛɛ k'i ci kɛ mais est ce que euh, aw aw bɛ relever la ministère mun na olu ye aw ka existence ɲɛf'u ɲɛna parce que je pense que c'est o wagati o yɔrɔ in ye euh, fɛnba ye ne bɛ insister mun kan ni n b'a ɲini an lamɛnbaga n'an filɛbagaw fɛ u k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ parce que ni une fois que ni fanga yɛlɛma kɛla gɛlɛya de bɛ na jamana kɔnɔ donc an bɛ sinsinna an ka petite et moyenne entreprise ninnu de kan est ce que u b'o u u- u kunnafoniyalen don o la fɔlɔ wa bon vraiment ɲininkali in ɲininkali ɲumanba don nafa b'a la kosɛbɛ mais a jaabili ka gɛlɛn n bolo puisque n t'a dɔn u y'a kɛ u m'a kɛ n t'a dɔn mais n bɛ kelen kɔni f'i ɲɛna ka sinsin o kan o ye fiyɛ dɔ ye fiyɛ belebele kuma dɔw bɛ kɛ ministère ninnu b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ présidence b'a la an bɛ kɛlɛ primature bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ parce que an bɛ sɛbɛnfura bila ka t'u ma n'an fɛn mun kan ka kɛ n'an m'a faamu an bɛ sɛbɛn fara ci k'a fɔ ma ni an ka hakililɛ nin ye numu man an b'a fɔ a ni man ɲi u b'a dan bɛ kelen u b'a yɔrɔ dɔn dɛrɛsi yɛrɛ don sigira n'a fɔ dɛrɛsi de pti an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo san san ani sutu caman wɛrɛ minisɛri yɛrɛ an bɛ baara la an bɛ jɛkulu don ɲɔgɔn fɛ n' baara baara b'an wele u b'an ɲininka dɔn a ka kan u ye mun fɔ olu de k'a fɔ ye aɔn nin jɛkulu in bɛ yen dɛ u bɛ se ka dɛmɛ kɛ jamana baara la a y'u wele u ka hakilina d'aw ma mais n'olu fana m'a kɛ minnu sigira olu t'a dɔn bon a bɛ to ten donc bon maintenant o ye fiyɛ belebelebeleba ye an ka ɲɛmɔgɔsow ka ko dilan cogo bolo mais nin bɛɛ lajɛlen ka miiri la baara kura minnu bɛ na a bɛna yɛlɛma don o bɛɛ lajɛlen na pour que mun bɛ se mun na o ka bila o la jamana tiɲɛyɔrɔ yɛrɛ mun ye mun bɛ bila mun na o tɛ mun bɛ se mun na o tɛ bila o la mun bɛ se mun na o tɛ bila o la n'a fɔra ko nin ye ko ye dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ an ka taa
ayiwa maintenant ne bɛ comme jamana in kɔnɔ bi bi in na dɔw ko k'olu b'a fɛ fanga ka di sɔrɔdasiw ma ayiwa aw dun ye jagokɛlaw ye sɔrɔdasi ni jagokɛla tɛ bɛn olu tɛ jago ko ɲɛ dɔn donc est ce que aw fɛ a mana di mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛɛ bɛ bɛn n'aw ye yan bon anw ni sɔrɔdasiw bɛ bɛn dɛ problème foyi t'an ni sɔrɔdasiw cɛla la bɛn b'an ni sɔrɔdasiw cɛ problème si tɛ mais ee foli kan ka d'u ma fɔlɔ parce que comme u tɔgɔ nana kuma kɔnɔ révolution kɛra bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ mun kɛra a gɛlɛyara kabini an bɛɛ kumana k'a fɔ fɛn mun bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔ a man ɲi a ma lamɛn mais sɔrɔdasiw nali ye fɛn dɔ bali mali kɔnɔ n'o ye guerre civile de ye parce que an tun bɛ ka se yɔrɔ min ma a tun man ɲi bɔda tun tɛ yen bɛɛ y'i jɔ i ka position kan n'olu tun ma na don an bɛ semaine nin ban cogo ala tun b'a dɔn mais ala ka ɲi u nana u ye ordre don a la vraiment ala k'u sara la fasodenya baara don ne bolo coup d'état tɛ nin ye mɔgɔ k'u coup d'état tɛ nin nin ye de ka jamana bali a kana a kana taa bin dingɛ kɔnɔ donc foli bɛ u ye o la kosɛbɛ maintenant duniya ko o ko hadamaden nɛnkun fɛnba don dɛ parce que kumakan n de b'a lase n'i yɛrɛ ko ne nakun ye ka sariya sigi ka fanga di siviliw ma an yɛrɛ tɛ se an ka baara tɛ i yɛrɛ y'a fɔ ka ban a kɛra layidu ye i kanna ka ban a kɛra layidu ye ka na o layidu il faut que i k'a latime i b'a latime n'i m'a latime dɔrɔn e yɛrɛ kumakan b'i kɛlɛ bon ni kumakan kɛ i yɛrɛ yɛrɛ kɛlɛ parce que e de ko n b'a kɛ tan i m'a kɛ bilen a gɛlɛya nana donc o yɔrɔ a bɔr'u yɛrɛ de la k'a fɔ an tɛ se an bɛn'a di sivili de ma u ka fanga kɛ o ye kelen ye filanan an bɛ jɛkulu de kɔnɔ jɛkulu fɛn fɛn n'an b'a kɔnɔ bi o bɛɛ ye o de hakilina yira bi a tun n'an tun fanga banna k'a fɔ an bɛ se ka jɛ jɛkulu ninnu kɔ an bɛ jɛ ONU kɔ an bɛ jɛ OUA kɔ an bɛ jɛ CEDEAO kɔ an bɛ jɛ Union européenne kɔ an bɛ se k'a bɛɛ k'an yɛrɛ ye mais malheureusement c'est pas possible duniya ye plateforme de ye an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ dulolen bɛ ɲɔgɔn na a bɛ comme chaîne an n'u kelen tigɛra dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ bin donc an tɛ se ka taa u kɔ ka to an tɛ se ka taa u kɔ donc ka u kɛ hakilina mun ta a n'an yɛrɛ ka a n'u yɛrɛ ka layidukan fana y'o fɔ ka ban mm. donc fo ka taga kɛ ni o de ye pour que ko ka na tilen mm-hmm. a nafa filanan ye mun ye mm-hmm. i b'a dɔn an bɛ duniya min kɔnɔna na bi mm-hmm. ne ni e fila an bɛ kuma la bi ni ne mago b'i ka teleso la ou bien ne mago b'i ka kunnafoniso la lɔnniya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka nimoro tɛ n kun n b'i wele seconde damani an b'a kuma réglé ka ban mais maa min tɛ e dɔn

o t'anw yɛrɛ kun ye o t'an yɛrɛ ka hamina o t'an yɛrɛ ka ni kun ye o ye jamana in ka kisi de bi ala k'an kisi ni jamana in firila an bɛ taga nɔfɛ donc ala k'an kisi o ma donc o yɔrɔ la ne kɛ n sago de ye o ye n ka hamina ye fanga in tɛ se ka kɛ sɔrɔsiw kɔ u jɔyɔrɔ bɛ yen mais an ka sivili dɔ ɲini an k'o bila jamana ɲɛmɔgɔya la o kɛ ne ka miiriya dɛ a bɛ se ka kɛ n fililen don mais ne kɛ miiriya ye o de ye ka da u yɛrɛ ka kumakan kan ka da an ni comité international bɛ baara la olu ka kumakan kan ka da fana filɛ ka nin mun fɛ k'a f'i ye parce que sɔrɔsi kɔni a ka ɲi u climat tilennen don ka caya mais u bɛ camp de kɔnɔ c'est limité o y'u ka yɔrɔ ye mais maa min par exemple e ni jamana jɛkulu duniya jɛkulu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc e kɛ ka di joona

ne bɛ welekan bila jamana den bɛɛ ma mais n b'a fɛ ka welekan bila kɛrɛnkɛrɛnya jɛkulu dɔ ma n'o ye école karamɔgɔw ye parce que an bɛ don min na bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ u b'u jo fɛ dɛ ni maa min ko école karamɔgɔw t'u jo fɛ fo n'i binn'u kan mais n bɛ ka siran mun ɲɛ a bɛ f'o ma tubabukan na ko fracture sociale u ka ko in kana fracture sociale nati n bɛ explication d'i ma ne ni e bɛ sigida la an ka du nɔrɔla ɲɔgɔn na an denw bɛ tulon kɛ e den bɛ privé la e y'a sara a taara privé la ne den bɛ public la a ma se ka taa a bɛ koniya nata ni ɲɛngoya ye a bɛ na n'a ye o a bɛ na n'a ye ne ɲa bɛ e den na don la kolen jɛlen a ka tenue b'a la a taara école la ne den bɛ a bɛ bɔgɔ la tulon kɛ a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ na ne den bɛ tulon kɛ o bɛ ka Donc fracture sociale bɛ na, a bɛ na n'o ye, o ye sigiɲɔgɔn ye, mais du kelen yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔ ni dɔgɔ, i b'a sɔrɔ se bɛ dɔgɔ ye, se bɛ kɔrɔ ye, a den bɛ école privée la, kɔrɔ den t'a la, o den bɛ taa école privée la, nin dɔ in den bɛ so kɔnɔ a bɛ taa tan, école publique dun y'an bɛɛ former donc u k'u kɔlɔsi, jo dɔ b'i bolo n'i y'a sama kojugu a bɛ taa bɔ jalaki kan don min tɔgɔ bi u b'u jo fɛ fɛn fɛn y'an ka jamana in tiɲɛ bi enseignement ma bila valeur la mun na o de ye jamana tiɲɛ anw ka école karamɔgɔ de tun bɛ bɔ yan ka taa Abidjan ka taa lakalanni kɛ jamana in fan bɛɛ fo Congo fo Gabon u de lɔnniya di nin bɛɛ ma mais bi anw de tolen bɛ kɔ togolais ni béninois de bɛ n'an ka denw lakalan bi an binna o mais mun y'o kɛ ka kalan bilala kɔfɛ n'i b'a fɛ ka jamana tiɲɛ dɔn n terikɛ a kalan tiɲɛ bani parce que ladamu fɔlɔ o du kɔnɔna ye o ye kalan ye wa dutigi bɛɛ démissionnera bi an bɛɛ y'an den bila maa si tɛ den lamara bilen n'o den tiɲɛna n'a kɛra sɔrɔdasi ye sini lamɔko jugu mun b'a la a bɛ t'o kɛ sɔrɔdasiya la sɔrɔdasiya bɛ formation de kɛ a tɛ éducation kɛ dɛ polisi bɛ formation a tɛ éducation kɛ dɛ gendarmerie bɛ formation de kɛ sapeur pompier garde bɛ formation de kɛ mais o tɛ éducation kɛ éducation tiɲɛna an ka du kɔnɔ an bɛɛ démissionnera an bɛ denw ye k'u to yen donc école karamɔgɔ fana fanga y'u to yen donc fanga jama yɛrɛ tiɲɛ belebeleba fan yan ye donc ne bɛ école karamɔgɔ deli ala yɛrɛ jati kama an bɛ nin kalo hɔrɔmalen mun na u ka segin kɔ u ka segin kɔ pour que u ka jo a kana na ni tiɲɛni ye parce que fracture sociale bɛ sɔn ka kɛ jamana kɔnɔ o dun ye fɛn juguba de ye mun man ɲi o ye n ka cri de cœur fɔlɔ ye filanan ye mun ye jamanadenw an ka sabari bi bi in na bɛɛ girinna bɛɛ bɛ ka girin n bɛ taa kati n bɛ taa ka sabari a ye sabari fanga ye ala ka di ma de n'a y'a di ma a b'a d'o ma aw kana maaw jarabi fo k'u labila fili kɔnɔ k'a sɔrɔ u ni ŋaniya ɲuman nalen don u ni ŋaniya ɲuman nalen don u ye baara kɛ a kana taa don o la k'u bila fili kɔnɔ ka da aw yɛrɛ ka nafa kan n ye kelen fɔ maaw ye maa kelen ka nafa tɛ jamana bɛɛ ka nafa ye jamana bɛɛ ka nafa ye maa kelen ka nafa ye donc baaradenw ka sabari an k'a dɔn di n ma a bɛ ala de bolo ni ala ye fanga di maa min ma don min a fugulan don i kun na walahi i bɛ yɔrɔ ala de ɲini ka i bɛ ɲini k'a lasegin amadu tumani ye fanga ta jɔn tun b'a la k'a bɛ k'a ye sanogo ye fanga ta a taara jɔn b'a la k'a bɛ k'a ye ninnu minnu fila bɛ jɔn tun b'a la k'o bɛ k'a ye IBK tuma min b'a la k'a bɛ mali mara alpha tun bɛ ministre la jɔn tun b'a la k'a bɛ kɛ donc a fanga ye ala ka di n ma n'a bɛ na don min i b'a sɔrɔ donc an ka hakili sigi an ka sabari an ka jogo ɲumanw ta bɛɛ k'i gɛlɛya o la jamana in ko de bila an dusukolo kan nafa tɛ yen bi dɛ baara de bɛ yen o tuma ala k'an bɛɛ sɔn sabari la ala k'an bɛɛ sɔn muɲu la ala k'an bɛɛ sɔn jamana in kanu la ala k'a to an bɛɛ lajɛlen k'an dusukolo di jamana ma an ka nata to kɛrɛfɛ ala ka jamana in bɔ nin bolo kan gɛlɛya min b'an kan bi an bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ jamana gɛlɛya sun dɔn mais gɛlɛya sun n'an k'an b'a kɛlɛ bi sisan sisan an bɛ dɛsɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan don o don fo ka kan kelen fɔ an b'a sun bɔgɔti foyi tɛ gɛlɛya modibo keyita y'a kɛ yan donc an k'an gɛlɛya mali anw ta don an k'an gɛlɛya mali a kana tiɲɛ an ɲɛna n'a tiɲɛna an ɲɛna sini an denw ou bien an mɔdenw b'a fɔ anw de tun tile don o tuma an kana sɔn o ma ala k'an bɛɛ sababu ɲuman ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala k'a bɔ nin fitinɛ in kɔnɔ nin kalo hɔrɔmalen kɔnɔna na ala ye ko caman ba kɛ nin kalo kɔnɔ ko caman ba minnu n'a sɔrɔ silamɛw ni maa bɔra bolola la ala k'an bɔ bolola la sa ala k'o duwaw bɛɛ lajɛlen minɛ sigikafɔ o ye damu ye Ala k'an bɛn kan kelen kan an b'an filɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dan sigi an ka bi baro la an ka mɔgɔ welelen o tun ye sanu sar ale ye petite et moyenne entreprise tɔn min bɛ mali kɔnɔ yan nɔ o ɲɛmɔgɔba ye an b'aw fo aw minnu bɛ k'an lajɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn an b'aw fo k'aw barika da k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ